Tingamuziziritse bwanji wachikondi wathu akakhala kuti wakwiya? Ilili ndi luso limene wina aliyense mwa ife m'banjamo akuyenera akhale nalo. Chifukwa kukwiya sikumangokhala kwa munthu mmodzi, wina amakwiya lero wina amakwiyanso mawa. So, wanzeru ndi amene amakhala ndi upangiri kuti kodi mwamuna wanga akakwiya ndizimuziziritsa bwanji? Komanso mkazi wanga akakwiya ndizimuziziritsa bwanji? Chifukwa pali ena amene amalakwisa, mmalo moti amuziziritse munthu ndi pamene amabweretsanso moto. wina wake atha kuwauza kuti nsimayi sinapse chifukwa chiyani mmalo moti iwowo angompanga absorb that ndi kupepesa kwa, kwa, kwa wachikondi wawoyo amatha kubweranso ndi moto ayi ndiye kadyenitu kwa akazi anu amatha kuphikapo so apapa si njira yabwino apapa mukhala kuti mufuna muzimise moto ndi moto zimene sizingatheke kuti moto uzime ndiye lero tifuna tiphunzitsane njira 10 zimene tingathe kupanga komano kuti izi zitheke zimafunika munthu kupirira komanso zimafunika timati empathy kukhala womumvesesa mzanuyo komanso wisdom pakhale nzeru kuti izi zitheke njira yoyambirira number one is to stay calm yourself wachikondi wanu wakwiya ndi zinthu zina zake inuyo choyambirira mukuyenera mudekhe kaye osati mupange mirror the anger osati nanunso mukwiye chifukwa wachikondi wanu wakwiya chifukwa nonsenu mukakweza mawu kukwiya kuja kapena kuti mkangano uja umapita patsogolo so you have to take a breath and keep your tone soft chinthu cha namba 2 listen without interrupting kuti mumuzizilise wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya ndiko kumvesera osamudula akambe athe za kukhosi kwakezo ndiye inuyo muzizayankha komanso muzimumva munthu osati cholinga chake kungofuna kungopanga respond komano mumumve munthu ndi cholinga choti mupange understand zimene iyeyo akunena so sometimes they just want to be heard anthu ambiri amati akakwiya m'banjamu nthawi zina amangofuna kuti munthu angowamvera basi zimene iwowo akunena munthu angokhalako mbali yawo so pa nthawi zimene iwowo aku- akulalata kapena akuyankhula zina zake inu maintain-ani eye contact ayang'aneni straight m'maso mwawo munthu definitely amachita manyazi ukakhala ukumuyang'ana um, eye contact eh? pakakhala kuti pali eye contact amachita manyazi I- and izizi si anthu okha even zinyama Mu- kaya ndi mkango mwangokumanizana nawo mukayang'anana nawo face to face umachita manyazi umapanga hesitate pang'ono kuti ukupangeni attack olo kaya ndi mphaka kaya ndi galu kunyumba kwanuko tatulukani panjapo muyesere mupange zimenezo muona kuti pali mphamvu imene imakhalapo mkati mwa eye contact and gwedezani mutu kuwavomereza zimene iwo aja akunena and aloleni kuti apange express their frustration fully popanda kuwapanga interrupt izizi ndi zofunikira kwambiri ndipo ndi art imodzi yothesera mkwiyo umene achikondi anu ali nawo Komanso njira ina imene mungamuziziritsire wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya, ya namba 3, ndiko kupanga acknowledge their feelings. Tam'mvetsereni komanso muvomereze zimene iwowo akufila. Osati kuwaderera, ah paja inu ndi choncho, paja inu ndi wailesi, ndinu Zodiak, inu paja inu mwakutimwakuti. Ta, takhalani phee ndikuwamvetsera zimene iwowo akunena. Even ayankhuleni tizizungu tamasiku ano eti, I understand you are upset, eti kapena kachizungu kena, I see why that hurt you. ndikumvetsetsa why zimenezo zakupangani hurt validation iyi imathandizira kupanga reduce tension kuchepesa tense even if you disagree with their point ngakhale mutakhala zoti simukugwirizana nazo zimene iwo akunena komanso njira ina yozizirisira mkwiyo umene achikondi anu ali nawo ndiko timati avoid defensiveness or blame pali anthu ena ake chimene amadziwa iwowo ndikungozipanga defend Eh, sindinalakwitse ine sindimalakwitsa ine ndimaphika sima bwinobwino sikuti si ineyo ameneyoyo mukampeze wina ndi zina zotero iyi ndi njiraso yolakwitsa kwambiri komanso ena amangofulumizitsa kumpanga blame winayo so don't immediately justify yourself or attack back Et- osati kungofulumizitsa kupanga attack instead focus on the issue not a person tapangani focus pa issue imene iwo ayibweresayo osati ndi munthu uyo yeah. ena mukukangana zina amabweresa eh tamuoneni mapazi akewo mwamba kumpanga attack munthu ya personal sizogwirizana ndi issue imene iye chawabweresa mumakhala kuti mukusemphanisa zinthu chinthu china cha namba 5 chomwe chingamuzizirise wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya ndicho offer solutions not arguments pa nthawi ngati iyi zimafunikira kwambiri eti kuti once they calm down a bit ask them how can we fix things together kumfunsa wachikondi wanuyo munakwiya darling anga tingapange bwanji kuti zinthu zimene zija zoti tizipange fix this shifts from fighting to problem solving izizi zimakuchotsani kukukangana kubweretsa no problem solving ah okay amuna anga ndimafuna next time ndazapanga chonchi akazi anga ndimafuna next time ndazapanga chonchi kukwiya kwatha komanso chinthu china cha number 6 use gentle touch if appropriate eti nthawi zina zake kuwagwira pa phewa nthawi zina zake kuwagwira mkhosimu nthawi zina zake kuwagwira pa mkono pa nthawi imene iwo aja akwiya izizi zimathandizira kupanga ease eti kuchepetsa tense yomwe ilipo pakati panu chifukwa chake enaake amadziwa zimenezi nde amakuuza usandigwireso ukufuna chani ukandigwira amadziwa zonena kuti kuwagwira kuja ukufuna uthetse mkangano uja so iwo aja ali pa heat akufunabe muzikanganabe pali uthenga ndithu mkati mwa tima touches ngati timeneti ti chinthu cha namba 7 chomwe chingakuthandizireni kuzizirisa mkwiyo ndicho give space if needed nthawi zina zake osati ndi nthawi zonse zimene mukuyena muyankhule naye wachikondi wanuyo nthawi zina kuwapasa even space akazi anga mwakwiya ndikuchokapo kaye ndibweranso ndikabwera tizakambirane amuna anga mwakwiya ndikupasani space kaye ndibweranso kuti tizapitirize kuyikambirana nkhaniyi mtima wanu ukakhala kuti watsika iyinso ndi njira yabwino yothetsera mkwiyo umene uli ndi achikondi anu chinthu cha namba 8 chimene mungachigwiritse ntchito kuzizitisa mkwiyo ndicho apologize if you are wrong eti tikanena kuti apologizing ndiye kuti sincere apology kupepesa kwa sincere koona chifukwa pali ena amanena kuti ngati ndalakwisa mundikhululukire ah, this is not sincere kusonyeza kuti sikuvomereza kuti unalakwitsa koma kuyena uvomereze amuna anga akazi anga ndinalakwitsa ndikufuna kuti ineyo mundikhululukire izizi zimathandizira kuti mkwiyo uja uchoke uthe mwamsanga andi nthawi zina kupepesa kuja ndikofunikira kwambiri ngakhale iweyo utakhala zoti suli pa fault zimathandizira kupanga ease mtsogolomo winayo amatha kuzazindikira kuti ah, Komatu paja apa sikuti wachikondi wanga uja analakwisa and zimalimbikitsa kwambiri chikondi chanu. Chinthu cha number 9 chimene mungathe kuchigwiritsa ntchito ndicho bring in humour and lightness. And nthawi zina zake kubweretsa kakusekako, kanthabwala. Winayo wakwiya inu kubweretsa kanthabwala. Komano nthabwalayo isabwere pofuna uh, like kuti mukupanga mock zi- zimene iye uja anakwiyira zija ayi. Komano muibweretse mnjira ina. Zimatha kupezeka zoti anthu anakwiyirana kenako athera kuseka. Iyinso ndi njira ina imene imathandiza kuziziritsa mkwiyo umene wachikondi wanu ali nawo. Njira ya namba 10, yomwe ili yomalizira, Reassure them of your love. Nthawi zina ndi zabwino kwambiri mukukangana kuwauza achikondi anu kuti, Ine ndimakukondani ngakhale inuyo mwandikwiyira. Trust me, zima munthu a- zimapanga melt anger yonse ija kutha ndi kupezekanso zoti mwagwirizananso. Ndiye art yoziziritsa mkwiyo wa wachikondi wanu ndi luso limene wina aliyense akufunika kuti akhale nalo.